siga t'a la bi ye don barikama ye bi ye hɛrɛ don ye bi ye kunnadiya don ye bi ye nɔɔrɔ don ye bi sakina bi ye o jigin don ye inshallah a bɛ fɔ bi ma ko arafa don arafa don arafa an bɛna fayida belebele di bɛɛ ma arafa kan fayida belebele secret belebele dɔnniya belebele an bɛna a di aw ma arafa kan bi dayiratu sakina kɔnɔ madrasatu sakina na yan sakina dɔnniyaw don sakina kumaw don ala y'o de fɔ wattakullah wa yuallimukumullah a ye siran ala ɲɛ ala bɛ aw ladɔnniya ala b'a ka dɔnni barikamaw dɔnni nɔɔrɔmaw ala b'a di aw ma o la an balima silamɛw yann'an ka fayida di aw ma arafa kan arafa yɛrɛ a kɔrɔ ye di a laɲini ye mun ye dɔnnibaaw ye kuma caman fɔ dɛ faamuya caman fɔla arafa la dɔw ko an ba awa ni an fa adama ye ɲɔgɔn dɔn ko arafa laɲini ye o ye o la kuma surunya bolo ma arafa ye jumɛn ye a kɔrɔ ye jumɛn ye dɔnni tɛ wa dɔnni don arafa arafa ya'arifu ma'arifatu ma'arifata ma'arifatu dɔnni arafa kɔrɔ ye ko dɔnniya dɔnniya sugu jumɛn don kiraw cila dɔnni jumɛn kama kitabuw jiginna dɔnniya jumɛn kama nabi ɲumanw bilala ka na an ma dɔnniya jumɛn kama waajulikɛlaw bɛ kuma na mun dɔnniya kama dɔnniya kelen pe don ala dɔn dɔrɔn don arafa ye ala dɔn de ye bi ye ala dɔn don de ye arafa kɛnɛ ye ala dɔn kɛnɛ de ye a kɔrɔ fili kɔrɔ de dɔrɔn arafa ala dɔn dɔrɔn don ka ala dɔn parce que ala dɔn de ye ko in bɛɛ lajɛlen ye ko in bɛɛ sirilen don ala dɔn de la kira o kira cila nabi ɲuman o nabi ɲuman cila kitabu o kitabu jiginna nin bɛɛ nana de ka an ka se ka ala de dɔn parce que ala y'o de fɔ fa'arifuni kabla an ta'buduni a ye n dɔn fɔlɔ yanni aw ka n bato a ye n dɔn yanni a ka n bato n'i ma ala dɔn e tɛ se ka ala bonya i m'a ye ala ko ala dɔnbaliw ma ko wa ma kadarullaha hakka kadrihi k'u ma ala dɔn a dɔn cogo yɛrɛ yɛrɛ la maa o maa n'e tɛ fɛn dɔn i bɛ se k'o bonya cogo di k'i ka sanu yira a dɔnbaa la o la bi ye an ka zulhijja hiji kalo a tile kɔnɔntɔn le chiffre neuf n y'a fɔ aw ye dayiratu sakina kɔnɔ neuf aa ko kɔrɔ caman bɛ neuf la dɛ nafa caman bɛ neuf la dɛ le chiffre neuf dayiratu sakina kɔnɔ madrasatu sakina kɔnɔ fɛn caman bɛ kɛ n'a ye dɛ diɲɛ yɛrɛ ye nɛfu ye kira ye nɛfu ye sallallahu alaihi wasallam jate yɛrɛ dan ye nɛfu ye aa i ma y'a ka ɔridinatɛriw kan an'a ka telefɔniw kan n'a fɔla zero un deux trois a bɛ dan nɛfu la a tɛ se ka tɛmɛ nɛfu ye ko ba de ye o de la arafa nana bɛn nɛfu ma coyi coyi coyi coyi coyi ten arafa kɔrɔ de ala dɔn i m'a ye kuma min ka ɲi arafa kɛnɛ kan ka tɛmɛ kuma bɛɛ kan kuma min nafa ka bon ka tɛmɛ kuma bɛɛ kan o ye ala dɔn kuma de ye

wahdahu kelen pe don la sharika lahu jɛɲɔgɔn t'a la a b'a la k'ala de f'i ɲɛna i ka ala dɔn arafa kɔrɔ de filɛ nin tɛ lahul mulku se bɛɛ ala ta de pisansi tɛ dugukolo kan a tɛ yen jama tɛ pisansi ye nafolo tɛ pisansi ye foyi tɛ pisansi ye ala kelen de ye pisansi ye lahul mulku pisansi bɛɛ ye ala ta ye fanga bɛɛ ye ala ta ye o la ne ye maliyɛnw ye ka farafinw ye k'u bɛ taa jɔ ni faransi tɛ a tɛ ɲɛ ni faransi t'a la an b'a kɛ cogo di ni faransi tɛ an b'a kɛ cogo di ni ameriki tɛ an b'a kɛ cogo di ni force étrangère tɛ an b'a kɛ cogo di subahanallahi hali bi aw ma ala dɔn nin bɛ maa o maa hakili la hali e kana taa arafa kɛnɛ kan wa hali n'e ma taa maka e yɛrɛ man ka arafa sun parce que e tɛ e ma ala dɔn walahi wa ma qadarullaha haqqa qadrihi e ma ala dɔn ka t'a fɔ ni karisa tɛ ni nin tɛ e subhanallah i ma ala dɔn i m'a ye a fɔla ko ni maa dɔ fatula kan'a fɔ ko n jigi tigɛla wa kan'a fɔ ko n ka se banna wa kan'a fɔ ko n ka ko bɛɛ tiɲɛna ayi e ka ko tɛ maa bolo i ka se tɛ maa bolo fanga tɛ maa la la hawla se tɛ maa ye wala quwwata fanga tɛ maa la illa billah fo n'a kɛla ala ye subhanallah silamɛ an ka ala dɔn arafa kɔrɔ tɛ sundon dama ye arafa kɔrɔ tɛ an taala yɛlɛ arafa kulu sanfɛ an jiginna ka bɔ kulu kan o tɛ arafa kɔrɔ tɛ an ye fini jɛman don ka taa an jɔ kɛnɛ kan ayi o tɛ arafa ye i ka ala de dɔn o de la minnu bɛ arafa kɛnɛ kan ni e ma ala dɔn hali ka segin so e min bɛ arafa kɛnɛ kan yan n'i ma ala dɔn i ka segin so ala y'o de fɔ fa'arifuni qabla an ta'buduni ne dɔn fɔlɔ i ka sɔrɔ ka n bato ka taa jɔ arafa kɛnɛ kan o dama tɛ n'i y'a mɛn ko alhajju arafat hiji ye arafa de ye hiji ye ala dɔn de ye arafa kɛnɛ kan ala dɔn de bɛ yen taasi de bɛ yen miiri de bɛ yen ala ka masaya ka miiri a la k'a dɔn se de bɛ ala ye se tɛ foyi ye lahul mulku se bɛɛ ye ala ta ye walahul hamdu jɔn de kan ka fo don min na mali eh, jihadisi dɔw fagala mali la an ye faransi de fo est ce an ye ala fo maliyɛnw ye faransi fo ma ala fo o la ala ko k'a ye n kɔnɔ ko ma tila fɔlɔ lahul walahul hamdu ala de kan ka fo faransi man ka fo ameriki man ka fo ala de bɛ fo n'i ye ala fo kɔfɛ i bɛ se ka maa wɛrɛ fo mais anw bɛ ala to yen ka mɔgɔw de fo n'an ye nafolo sɔrɔ an bɛ mɔgɔw de fo n'an ye fangani sɔrɔ an bɛ mɔgɔw de fo n'an ye nɛɛmani sɔrɔ an bɛ mɔgɔw de fo ala fo tɛ yen o kɔrɔ ye anw ma ala dɔn anw tɛ arafa dungew ye anw tɛ se ka taa arafa kɛnɛ kan hali anw yɛrɛ man ka arafa sun arafa ye dɔrɔn ala dɔn silamɛw karamɔgɔ a y'a fɔ mɔgɔw ye arafa kɔrɔ de aw ka ala dɔn walahi k'a dɔn ala ye mun ye arafa nana o de kama san kɔnɔ siɲɛ kelen pe ala ka dɔn ala dɔn ka mɔgɔw hakili jigin ala la ka jɔ ka miiri ala la silamɛ kan ka miiri ala la waati bɛɛ i hakili kan ka to ala la waati bɛɛ mais san kɔnɔ nin don kelen tala ko arafa don ka bɛn hiji kalo ma a tile kɔnɔntɔn ma alahu akubar hiji kalo ye lahɔrɔma don ye a tile tan fɔlɔ ye lahɔrɔma don ye a tile kɔnɔntɔn fana ye lahɔrɔma an ye kɔnɔntɔn f'i ɲɛna ni maa min ko i tɛ kɔnɔntɔn dɔn i ye kalo kɔnɔntɔn de bɛ kɛ kɔnɔbara la ka sɔrɔ ka na diɲɛ na yan kɔnɔntɔn tɛ fɛn fitinin dɛ ala tɔgɔ bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn i m'a ye bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn basimala arifu tan ni kɔnɔntɔn o n'a ɲɔgɔnna caman i y'a faamu kira yɛrɛ salalahu alayihi wa salam a si bɛnna bi wɔɔrɔ ni saba ma n'i ye saba fara wɔɔrɔ kan kɔnɔntɔn wa kɔnɔntɔn kɔnɔntɔn sigiyɔrɔma wolonfila o de bɛ bɛn bi wɔɔrɔ ani saba ma mais n bɛ fɛ aw ka min dɔn arafa kan ala dɔn don fayida min b'a di aw ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ i ka san ka ɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ i ka lafiya san na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ i ka sakina sɔrɔ i ka barika sɔrɔ san na a secret filɛ nin n bɛna a f'i ɲɛna sisan biki ta i k'a sɛbɛn bi ye tile joli ye kɔnɔntɔn an bɛ tile kɔnɔntɔn don de la bi arafa tile kɔnɔntɔn i y'a faamu ala ko inna idata suhuru indalayi isina asara saharan ko kalo tan ni fila de ye san ye n kan tɛ tubabu kalo tan ni fila ma dɛ janvier ka taa décembre la o tɛ ça c'est zéro ala ka san san yɛrɛ yɛrɛ nin bɛ san min na san min bɛ lamaga lamaga n'a bɛ bouger kalo tan ni fila don a ko lahɔrɔma kalo naani b'a kɔnɔ o tɛ o san kalo tan ni fila an b'a kalo laban de la bi hiji kalo a kalo laban o tɛ wa wa kalo laban tile kɔnɔntɔnnan an filɛ o de la bi hmm? kalo laban tile kɔnɔntɔnnan an b'o de la ni nin kalo sala san kalo fɔlɔ bɛ daminɛ n'o ye muharamu ye jɔminɛ kalo ye o jɔminɛ fana tuguni o tile kɔnɔntɔn bɛ bɛn taasuwa ma a tile tan bɛ bɛn asura ma a lamɛn dɛ kɔnɔntɔn fila k'a daminɛ bi arafa tile kɔnɔntɔn ka taa bila jɔminɛ kalo o tile kɔnɔntɔn ma kalo kelen tɛ wa kalo kelen de bɛ yen o kalo kelen min filɛ nin ye bi tile kɔnɔntɔn bi arafa su mana don anw fɛ kan'a ye ko ko banna dɛ n'a ye sagaw kan tigɛ sini laya sagaw kan tigɛ a kan'a ye ko ko banna dɛ a daminɛna de san de bɛna kole yan san bɛ korose yɔrɔ min na san kalo tan ni fila bɛ korose arafa tile kɔnɔntɔn don ka taa se jɔminɛ kalo tile kɔnɔntɔn ma arafa tile kɔnɔntɔn n'an y'o kɛ sun na sini an bɛ saga faga sun tɛ yen bɛɛ bɛ dumuni kɛ jɔminɛ kalo tile kɔnɔntɔn an b'o sun don o tile tan an bɛ tila k'o fana sun don a bɛɛ y'a damana fɛn de ye donc n b'a f'i ka min faamu dɔrɔn san de bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ yan de i m'a ye anw ka san in bɛ lamaga lamaga a bɛ bouge a bɛ munumunu ani tubabu san tɛ kelen ye dɛ o de la minnu tɛ ko dɔn n'u ka dɔnniya nagasilen don olu b'a fɔ ko tubabu san de ka ɲi paseke a fikiselen don yɔrɔ kelen su fɛn min tɛ bouge a tɛ lamaga o ye su de ye mɛ anw ta in bɛ lamaga de san o san an ka san in bɛ taa tile kelen tile tan a bɛ taama tile tan san o san a bɛ taama tile tan san o san a bɛ taama tile tan i y'a ye wa san saba a bɛ tile bi saba taama a bɛ yala yala de a bɛ yala yala bon a kuru yɔrɔ de an ka san kuru yɔrɔ a bɛ mouvement kɛ yɔrɔ min a bɛ lamaga lamaga yɔrɔ min n bɛna o gundo de f'i ɲɛna o de filɛ nin ye a kuru yɔrɔ n'i ye fɛn kooli o kooli i bɛ taa sɔrɔ donda b'a la san donda de filɛ nin ye san pɔrɔtu o de filɛ nin ye ni maa min b'a fɛ ka don san kɔnɔ i b'a daminɛ bi tile kɔnɔntɔn arafa don ka taa se asura kalo tile kɔnɔntɔn ma tile bi saba in i y'a faamu ɔ n'a bɛnna tile bi saba ma walima tile mugan ni kɔnɔntɔn ma san de fil'i bolo san donda de nin ye san pɔrɔtu de filɛ nin ye ni dayiratu sakina tɛ madarasatu sakina tɛ i bɛ mɛn ka miiri i tɛ nin ye dɛ wa taa jateminɛ k'a kan kosɛbɛ a bɛ se ka bonya i hakili ma sisan mɛ sigi ka miiri a kan san donda de filɛ nin ye k'a daminɛ nin na hiji kalo nin ye lahɔrɔma kalo ye kalo min bɛ tug'a la lahɔrɔma kalo don bi tile kɔnɔntɔn ye arafa ye n'i ye nin sun sini k'i ka laya faga i cɛsiri i ka banba ala bato kan fo ka taa se jɔminɛ kalo tile kɔnɔntɔn ma i b'o kɔnɔntɔnna sun o tanna k'o fana sun asura ni tasua i b'o fila bɛɛ sun k'i ka duwawu kɛ o y'i donnen ye san kɔnɔ hɛrɛ la o y'i donnen ye san kɔnɔ ni barika ye o ye san minɛni ye ka di e ma e bɛ basigi sɔrɔ san kɔnɔ e bɛ sakinatu sɔrɔ san kɔnɔ siga foyi t'a la donc a y'a hakili to a la dɔw bɛn'a fɔ an kan ka mun wurudi ayi i yɛrɛ b'a dɔn an kan ka mun kɛ i yɛrɛ b'a dɔn ala ko fala tazilimu fihinna anfusakum fɛn o fɛn ye ɲuman ye a y'a kɛ nin waatiw kɔnɔ fɛn o fɛn ye juguman ye a k'a to yen professeur ibrahim sanogo